nothing to be afraid in what are you eh what are you ị na-asị nothing to be afraid in what are you tell me oh Adukwu gị gaga kpọtara m onye polisi ka ọ Man O' War onye nke na-enweghị rank ibe kpọtara ọdụ ka ọ bịa kụgbuo m ka o mere na m gịnị biko m si ma njọ ọṅa Um, you must be Mama Ukwu, I guess. Yes, I must. What, so what if I must? Yes, I must. Gị bata na na compound m na-asị eh, I not be afraid. Don't be afraid. Be afraid o. Be afraid.
Um, ewena iwe nne iwe gị dị ọkụ dajụọ ewena iwe abụrọ m onye Man O' War dịka i si kwuo awụ m a youth corper yes awụ m a youth corper aha m bụkwanụ Corper Felix nwa nwa gị n'ebe a wụ my student m na-akụzi English language na Ntueke Secondary School um, m na-akụzi special classes m na-enye ya special classes maka JAMB na-abịanụ ka o nwee ike kwado ọfụma makwana ihe ọ ga-ede ma o ruo na JAMB hall JAMB biko ọchị na-atọwakwanụ m

agwawena m nwana agwara m nwana na na anụ ntị sị ya gaa mụọ otu e si anya keke na kepu maka na keke na kepu wụ business na-eweta ego ezigbo ego ụda nwana sị m ya aja jijibụ isi mama ọrụ keke na kepu m n'anya ọrụ keke na pepu m n'anya achọrọ m ịga mahadum isi ṅa kpọchiri akpọchi ma ịnwe ọkweghị ụbụrụ ṅa kpọchiri sukunu awụghị onye ọbụla ga-agarịrị sukunu e nwe ndị Chineke Nna kere sanga ịma ha akwụkwọ nweta otu mkpụrụ ịma iwe otu gbaa ị wụ itiboribo chefuo sukunu ọhịa ewu ihe ọbụla gbasara sukunu na Adukwu nwa m nwa m nwaanyị chefuo chefuo um, mama ukwu ịgwa gị nke bụ eziokwu echerọ m na ụbụrụ Adukwu kpọchiri akpọchi like she, she's quite intelligent yes she is Ehe, i kwutere ya ọ kwa ị sị Adukwu wụ quiet intelligence na ka m gwa gị kweghị na ịga mahadum kwesịrị onye dị hot hot hot intelligence mana Adukwu nwa m ị sị wụ quiet intelligence ya pụtara na intelligence Adukwu jụrụ oke oyi enweghị ihe ọ ga-apasịtanụ ya chefuo ihe gbasara sukunu um, mama ukwu obi m na-agwa m na ị ghọtara ihe m na-ekwu ihe m na-achọbe ịkọwara gị na nwa gị nwaanyị Adukwu n'ebe a dị intelligent ya wụ na ọ ma ihe yes ọ ma ihe ọ wụkwanụ ihe m kwo na-asị ka m kwadobe ya nye onye idiriketa bụ onye ga na-atụziri ya aka ka o nwee ike mara ka o si agụ mara ka esi ede ọ ya ka m sị ka m nyere ya aka ka o nwee ike mụta ihe ndị o kwesịrị ịmụta ka JAMB ruo ka ọ makwana ihe ọ ga-ede ọ ya ka m ji wee kpọrọ ya bịa sị ka m nara your permission yes your permission ka m chọrọ keta ka m nwee ike gaa n'iru ndị ihe m bu n'obi ka m mezuo ihe m bu n'obi Okay. There are no problems. When you permit, enye gwara m gị mana achọkwaha m echi ụda a ga bịa ga-asị m Adaukwu shikwere otu nụ mee otu nụ mee otu nụ nke nụ mee nke nụ mee maka na Adaukwu ọ wụkwaha nna na ọbụla kpasịrị akpasị Adaukwu ụra aghara ịgha nwa nwa m ghara agha ụka aghara ịgha achọkwaha m complaining eh Ah, mama aghọtara m ihe niile i kwuru ihe niile i kwuru keta dochara m anya ọfụma ọfụma mana tupu m kpebie inyere ya aka ekpebigo m n'ime onwe m na m ga-ebu ihe ọbụla pụtara na ya ihe ọbụla pụtara na ya m eme ya hapụrụ m ya ka m rụba o ok ama nye gị permit mana asị m nwa m nwoke biko bịagodo bịa wuo nwa m bịa enwe ihe m sị ma m jụọ ọṅụ klaasị na ị sị ọ speshal klaasị gị na Adaukwu na-eme mmadụ ole nọ n'ime klaasị ahụ um um satọde n'ụtụtụ satọde ọkwa sọ mụ na nwa gị nwaanyị Adaukwu na-anọ n'ime ya speshal klaasị Hey!
nnukwu anụmọ hey! a na-ahapụrụ e- ewu ji mba nna mba nna ị chọrọ itinye m na nsogbu lekwenụ lekwenụ lekwenụ nwa okorobịa ali chineke lekwenụ nwa nọ nwa ọjọọ na ị chọrọ ịkpọpụ wepụta m ụkwụ n'ama gị na sọsọ naanị gị na Adaukwu na-eme special class hey o o o ị chọrọ iji nwa m Adaukwu atọ mbacha ọ ihe ị chọrọ ime ee ka ị were amadi igwe cheṅụ nyakasịara m nwata biko kwa biko kwa achọkwaha m nsogbu bịa lama bịa lama bịa lama biko ee lekwanụ nwa nụ ogologo niile n- ọkwụma ọkwụma sị otu na ogologo ha ọkwa otu a ka amadi igwe chee ga-aha ị chọrọ ịnyakasịrị m nwata nta ee biko nụ mkpe ka m na-ekpere gị bịa lama wo bịa lama nna nna lama mama anụgo m a- anụgo m ihe i kwuru m ma-anaba o m ma-ana mana o nwere ihe m chọrọ ịyọ gị tupu m nawa biko kelee ihe
ị ga-ekwe m nkwa na ị ga-etizi Adaukwu ihe ọzọ agaghị m eti ihe ama m emezi ya aka but ihe m nọ m chọrọ ka i mee nnọọ ka ị bịa lama come to be going come to be going no no no no

Chineke kpọle ndị ọka ya kpọle ndị ọka mama azụ m Chineke kpọọ ndị mere ihe nke n'ọkụ onye ndị mere ngị na-eke m ishi ọkpọ mgbe ọbụla nọ gị na-eke m ishi ọkpọ

adụkwu nsogbu nwata na-enye nsogbu adụkwu ọ na-eme ihe ọchị adụkwu adụkwu ndị igbo niile adụkwu igbo nọ n'ụwa niile adụkwu nke worldwide na ebe ọbụla ị gara adụkwu na-akwụ amụwa adụkwu ahụ na-ewu ewu

subscribe biko subscribe my brother subscribe my sister subscribe ụmụnne m na ụmụnna m subscribe o oh, ọ wụ adụkwu na-ekwu subscribe comment ka anyị mara obi unu so that we will know how to serve you better ee eh, ka anyị na-alụkwanụ ife a na-alụ ka ọ na-aga n'ihu